Bhuel, ar dtús, is é an Taibhdhearc ná Amharclann Náisiúnta na Gaeilge. Bunaíodh anseo i nGaillimh in 1928 so táimid 91 bliain ar an mbóthar. Cheiliúraigh muid an breithlá an bhliain seo caite agus an príomhaidhm atá ag an amharclann ná deiseanna drámaíochta a chruthú do aisteoirí, grúpaí drámaíochta, ar fud na tíre agus iad a thabhairt le chéile chun bheith ag stáitsiú drámaí anseo sa Taibhdhearc agus ba bhreá linn freisin tacú le scríbhneoirí agus saothar nua Gaeilge a chruthú chun go mbeidh deiseanna do scríbhneoirí, drámadóirí, aisteoirí, dearthóirí amach anseo. Tá gréasánaíocht an-tábhachtach ó thaobh drámaíochta na Gaeilge de mar má thuganns tú léiriú amháin, mar shampla, dráma trí gníomh, bíonn suas go fiche is a cúig duine páirteach i ngach réimse den dráma, idir aisteoirí, stiúrthóir, ceoltóirí, dearthóirí, daoine den cultacha, gach uile duine, sin na daoine a bhíonns ag obair go díreach ar an léiriú iad fhéin agus ansin tógann tú an fhoireann anseo, an fhoireann tí, na bainisteoirí agus gach duine a chuireanns an chuid oibre istigh ann. So is gréasán beag, má smaoiníos tú mar gréasán é, but tá an-chuid daoine páirteach ann le haghaidh aon imeacht amháin. Tá sé ag éirí i bhfad níos láidre, i mo thuairimse. mar shampla in 2018, an bhliain seo caite, mar chuid den Fhéile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe. Chomhléirigh An Taibhdhearc, i gcomhpháirt le hAmharclann na Mainistreach, Baoite le Darach Mac Con Iomaire, bhí sé seo ar stáitse anseo ar feadh deich léiriú an bhliain seo caite agus chuaigh sé go Baile Átha Cliath go dtí Stáitse na Péacóige i mí na Bealtaine seo caite agus bhí sé go hálainn bheith ag obair le hAmharclann na Mainistreach. Agus sin an rud leis an amharclann anseo, is breá linn níos mó léirithe Gaeilge a chur ar an stáitse agus go mbeadh deis acu taisteal ar fud na tíre agus go lucht féachana éagsúla, b'fhéidir daoine nach mbeadh rochtain acu ar dhrámaí Gaeilge go dtí go mbeadh siad ar an mbóthar agus ba bhreá linn cur leis an obair sin. Tá An Taibhdhearc an-ghníomhach ar líne, caithfidh mé a rá. Tá muid ar Facebook, Twitter, Instagram, tá suíomh gréasáin againne agus díolaimid an-chuid de na ticéid ar líne so freastlaíonn muid ar ár gcustaiméirí, den chuid is mó, ar líne na laethanta seo. Ach cinnte, chun teacht ar lucht féachana do dhaoine óga, agus nuachainteoirí na Gaeilge, is iad tríd na meáin shóisialta an bealach is láidirí, dar linne. Tá líon na leantóirí ag dul suas an t-am ar fad agus táimid ag bunú gréasán dár gcustaiméirí agus de lucht leanúna agus lucht féachana na Gaeilge tríd na meáin sin. Bhíodh mé, ar feadh blianta, an- bainteach le Conradh na Gaeilge in Inis, is as Inis, Co. an Chláir dhom, agus bíonn an brainse sin, bíonn siad an-láidir ó thaobh imeachtaí Gaeilge de, ar nós Féile na hInse, mar shampla. Sin comórtas do dhaoine óga gach bliain. So, nuair a bhí mé an-óg agus mo chéad uair ar an stáitse, bhí mé páirteach sa comórtas acu agus mé tar éis éirí níos óige. Bímse ag moltóireacht do chuid de na comórtais so tá sé go deas an nasc sin a bheith ann. Bhuel, ceapaim an rud is mó a bheas mar thairbhe air sin ná an caidreamh idir dhaoine. Nuair atá a fhios ag gach duine go bhfuil fóram oscailte acu le bheith ag caint lena chéile, ag caint faoi féidireachtaí chun bheith ag obair le chéile nó theacht ar mhaoinithe agus gach rud. Tá gach duine ar an leathanach céanna ag deireadh an lae, it's just teacht ar an spás ar a bhfuil gach duine agus chun go mbeidh daoine in ann bheith ag obair le chéile. Agus cinnte, anseo sa Taibhdhearc, ceann de na rudaí atá muidne ag iarraidh a fhorbairt ná deiseanna do dhaoine óga agus mar shampla tá Campa Cásca ar siúl againn a thosaigh sé i mbliana, an Taibhdhearc Óg. Bíonn sé ar siúl ag am Cásca agus bhí 30 páiste páirteach ann i mbliana agus tá muidne dóchasach mar bhain siad an-an-thaitneamh as an tseachtain sin go gcuirfidh siad isteach ar dheiseanna do dhaoine óga amach anseo ar nós an gheamaireacht ag am Nollag ina mbeidh deiseanna acu bheith ag obair le aisteoirí agus dearthóirí agus ceoltóirí proifisiúnta agus b'fhéidir aisteoirí don todhchaí amach anseo. Bhuel, tá an t-ádh orm go bhfuil an-chuid eagraíochtaí Gaeilge anseo i gcathair na Gaillimhe, eagraíochtaí chomh dearfach sin, caithfidh mé a rá, agus bíonn muid ag obair as scáth a chéile agus ag obair chun ár gcuid oibre a chur chun cinn i measc an phobail. Tá muid go léir ag obair le chéile agus go háirithe leis an Ollscoil, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, bíonn muid ag obair leis na mic léinn agus deiseanna a chur ar fáil dóibh teacht anseo chuig drámaí agus ar ar phraghsanna lascaine chun go mbeidh rochtain acu ar na drámaí. Ó thaobh lucht gnó de, agus muid ag obair ar dhrámaí go díreach anseo sa Taibhdhearc, tá muid an-bhuíoch do dhreamanna ar nós Gaillimh le Gaeilge a thugann an-tacaíocht dúinne nuair a bhíonn seónna ar siúl agus an focal a scaipeadh. Conradh na Gaeilge, atá thíos ar Shráid Dominic, chun bheith i dteagmháil lena custaiméirí faoi seónna Gaeilge a bheas ar siúl agus tá lascaine. ar fáil d'éinne atá ag tabhairt faoi ranganna Gaeilge, chun teacht anseo chuig léirithe Gaeilge anseo sa Taibhdhearc agus daoine mar sin, an Oifig Ealaíon, James Harrold anseo i nGaillimh, tugann sé tacaíocht dúinne ó thaobh léirithe de agus tá an t-ádh orainn go bhfuil an méid sin eagraíochtaí agus daoine dearfacha amuigh ansin a bhfuil suim agus fíorshuim acu sa Ghaeilge mar theanga agus sa drámaíocht mar ealaín.